ka bɔ faransi ni ameriki ni abijan a ma jamana caman caman an ka foli bɛɛ bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli min na an ka foli bɛɛ bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli min na aw denkɛ n'aw balimakɛ n'o ye sidiki mankan ye an ka foli bɛɛ bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli min na donc bi an bɛna don laturu kɔnɔ bi laturu kɔni laturu tɛ haramu ye laturu tɛ n'u y'a dɔw bɛ yen u b'a kɛ bida ye n'o tɛ bida tɛ n'o tɛ laturu filɛ nin ye an bɛna don laturu min kɔnɔ bi o de ye nin laturu min filɛ nin ye an ɲɛ bɛ min foto la nin ye donc nin laturuden ninnu n'a sɔrɔ n balimamuso ko e bɛ furu de la ko e ni cɛ tɛ ka bɛn e cɛ bɛ bɔ ka yaala waati bɛɛ e cɛ bɛ yaala yaala ba la n balimamuso ko e bɛ e ɲɛ bɛ cɛ dɔ muso cɛ dɔ de la cɛ dɔ bɛ k'i ɲagami furusosigi kɔnɔ e ɲɛ bɛ cɛ dɔ la e b'a fɛ min k'i furu a tɛ ka sɔn k'i furu balimakɛ e de bɛ fɛ ka muso dɔ de furu muso in tɛ ka sɔn tɛ ka sɔn i ka furu n'a sɔrɔ i ye muso dɔ woro bɔ a nɔfɛ a tɛ ka sɔn a bɛ fɛ k'i ɲagami de e man'i sen don furuko la ka dɛsɛ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ muso dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ o ye nangarabaw ye cɛw bɛ woro bɔ u nɔfɛ i b'a ye u bɛ wuli ka tugu tugu cɛ wɛrɛ nɔfɛ e cɛ ɲɛ bɛ nangaraba dɔ la i cɛ bɛ fɛ k'i janfa de walahi i jija ka nin laturuden sɛbɛn i bɛ nin sɛbɛn de donc n'i ye nin sɛbɛn donc o kɔfɛ i bɛ sagajigi jɛman de ɲini mais n'i ma sagajigi sɔrɔ i b'a kɛ sɛ ye i bɛ sɛ de faga donc i bɛ sɛ faga i b'o jeli de fara a kan donc n'i y'a jeli fara a kan i b'i jija i b'i jija o la kɛcogo de b'a la balimamuso balimakɛ kɛcogo de b'a la donc o kɛcogo in aa komi fɛn bɛɛ man ɲi ka bila o kɛcogo ale bɛ ko de i b'a i b'i ko n'a ye de koko ni muso de don koko naani bon ni cɛ don koko saba i b'i jija i bɛ sɛ faga donc i b'a jeli dɔɔni kɛ laturuden bari n'i y'a sɛbɛn i b'a nasi de bɔ donc n'i b'a sɛbɛn k'a nasi bɔ donc o kɔfɛ i bɛ sagajigi jɛman faga i b'o jeli dɔɔni k'a la mais n'a kɛra sɛ de ye i b'o faga i b'o jeli dɔɔni kɛ laturuden in na donc i bi i bi a kɛ ji la i b'i ko n'a ye i b'i ko n'a ye a tɛ ko i b'a ko k'a daminɛ camancɛ la ka jigin ka na i kunbere kuru la i b'a ko ka da o hakɛ de ma a tɛ ko i farikolo fan bɛɛ i b'a koli daminɛ i camancɛ la ka na bila i kunbere kuru la i b'a i b'a jɔsi olu yɔrɔ hakɛ dama na kana tɛmɛ o kan ni ala ka jɛ n'a sɔrɔ i ɲɛ bɛ cɛ dɔ la i ɲɛ bɛ muso dɔ de la walahi n balimakɛ n balimamuso i jija i jija i ka laturuden sɛbɛn i k'i ko n'a ye i b'a jɔsi ko saba kɛ tile saba n'a sɔrɔ e cɛ de ye bɔn n'a sɔrɔ muso de don i b'a jɔsi ko naani de kɛ walahi n kalila ala la f'i ka ala jɔyɔrɔ a la ne tɛ dɔrɔmɛ kelen minɛ aw si la nin baara in na a y'a jija a k'a k'a yɛrɛ ye o mɛ ni mɔgɔ min y'a dɔn i tɛ se k'a k'i yɛrɛ n'i bɛ fɛ an ka nasi bɔ de ayiwa dɔnku ne kɔni tɛ wari minɛ mɔgɔ la baara la dɔnku i kɔni b'i jija i b'a sarakati fɛnw bɔ i b'i saga san i bɛ saga wari in kɔni i b'i jija i b'o bɔ de n'o tɛ anw tɛ mɔgɔ ka saga san bɔn yan nɔ saga kɔni nɔgɔma ye bamakɔ yan nɔ o ye waa tan ani duuru ye bɔn minnu bɛ sɛbɛnni kɛ se min ye i b'o di olu yɛrɛ ma dɔnku ne yɛrɛ ti dɔrɔmɛ kelen minɛ i la dɔnku ni ala kɛ n'a jaabira se mana kɛ min yɛrɛ b'o di ne yɛrɛ ma n'o tɛ dɔrɔmɛ kelen tɛ ne ni mɔgɔ cɛ an ka baara yɛrɛ yɛrɛ bɛnnen don o ye min ye o ye kuranɛ kalan de an bɛ yasini kalan siɲɛ kɛmɛ ani tan ani wolonfila i mana ale kalan diɲɛ hami o hami na a kɛra furuko de ye a kɛra denko de ye a kɛra garisigɛ ko ye a mana kɛ diɲɛ hami o hami fɔ ala k'a nɔgɔya o fɛnɛ baara bi kɛ sagajigi jɛman sabu yasini fɛn min ale kuranɛ dusukun de i b'ale kɛ n'ale kɛra diɲɛ hami o hami na fɔ ala k'a nɔgɔya mana kɛ bana de b'i la n'a kɛra garisigɛ ko ye i mana don baara la baara bɛ tiɲɛ o mɛ i mana sen don diɲɛ fɛn o fɛn na ko bi a bɛɛ bɛ tiɲɛ mɛ hali wari sɔrɔ dɔw bɛ yen n'i ka wari sɔrɔ wari tɛ basigi wari bɛ tiɲɛ walahi ni yasini kalanna i tɔgɔ la bilahi a bɛɛ bɛ nɔgɔya sabu silamɛ ka kɛlɛkɛ marama o ye duwa de ye dɔnku k'a fɔ karamɔgɔ k'a fɔ ni karamɔgɔ tɔrɔnpɛri minnu bɛ k'u sigi ka mɔgɔw tɔrɔnpe ka mɔgɔw wele k'u yɛrɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛw ye u ta kɛ fɔlɔmaniya ye ka mɔgɔw ka wari minɛ k'a dun e t'a dɔn k'e balimaw de don e sinjiw de don an bɛɛ de y'an fa adama denw ye an bɛɛ de ye mɔgɔ kelen de e tɛ miiri ala la k'olu ka wari minɛ k'a dun i k'a dɔn k'a fɔ a jurumu valɛri kelen don i n'a fɔ mɔgɔ min n'a ba bɛ jɛ hali kaba kɔnɔ siɲɛ bi wolonfila ni wolonfila k'a fɔ bɛɛ ɲɛna i jija ka laturuden in sɛbɛn n'i y'a sɛbɛn i bɛ sagajigi jɛman faga i b'o jeli dɔɔni k'a la n'a sɔrɔ i ɲɛ bɛ muso min na i bɛ muso in tɔgɔ n'a ba tɔgɔ fɔ i b'o ŋaniya da kan i b'a jɔsi camancɛ la ka jigin ka na bila i kunberekuru la n'a sɔrɔ e ye muso de i b'a kɛ siɲɛ naani kile kile naani n'a sɔrɔ cɛ de don i b'a kɛ siɲɛ saba kile saba i ɲɛ bɛ muso min na i bɛ fɛ ka muso min furu n'a sɔrɔla e furulen de don ko i bɛ fɛ i bɛ fɛ i cɛ ka to i kelen de kun o mɛ i cɛ kana bɔ ka taa ta kɛ yalayalaba ye ka taa ta kɛ ko wɛrɛw ye i jija n balimamuso i ka nasi in i k'a sɛbɛn mɛ n'i tɛ se a sɛbɛn cogo la di dɔ ma b'a sɛbɛn k'a d'i ma mɛ n balimakɛ i jija i ka nasi in sɛbɛn i k'a sɛbɛn donc i bɛ sagajigi jɛman faga donc i bɛ a mina donc n'o y'a faga i b'a jeli dɔɔni kɛ nasi na i b'a jɔsi i camancɛ la ka na se i kunberekuru ma i b'a kɛ ten inshallah ni ala ka jɛ ka ni ɲani laturuden di aw ma ala kama inshallah ni ala sɔnna a ma donc n'i y'a dɔn i tɛ se k'a k'i yɛrɛ n'i b'a fɛ an k'a kɛ ni ala sɔnna inshallah donc i b'i jija donc sagajigi jɛman donc an b'o san an b'o faga o kɔfɛ

a balimakɛ n'a denkɛ n'o ye ne sidiki n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli min na mun bɛ ka abonné kɛ mun bɛ ka video ta ka partager an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli min na salamu aleykum warahmatulahi